ọ dị mma a very very quick one um, nwanne anyị nwoke a nọ nga eh, nwafọ Ehime Mbano eh, aha ya wụ Kenneth Chukwuemeka Nwachukwu onye a wụ the zonal eh, chairman of APC the zonal chairman of APC Okigwe zone Okigwe zonal chairman of APC ọ ihe this man wụ and this man e kidnapụrụ ya since February 28 2025 till today till today amaghị ma this man ọ dị ndụ amaghị ma this man ọ nwụrụ anwụ upon ego niile ndị kidnapụrụ ya nara the family upon ego niile ndị kidnapụrụ this man nara the family which is amounting up to 13 14 million ama m ị na-aghọta almost 13 14 million naira ka ha nara mgbe e kidnapụrụ this man but at the end of the day ka ha narachara ego ransom ruo today onwebeghị onye nụrụ olu this man phone ha na-eji communicate the family with the kidnappers ọ naghịzi aga aga amaghị ma this man ọ dị ndụ amaghị ma this man ọ nwụrụ anwụ and this man is a top

onwe ihe police mefuru dss is aware of this case onwe ha mefuru even apc apc imo state dị aware of this case onwe ha mefuru government dị aware of this case onwe ha mefuru ama m ị na-aghọta onwe ha mefuru kamgbe february ruo now they have abandoned the family of this man ma ndị political associate ya o ma friends ya o ma well wishers o ma ndị na-abịa n'ụlọ ya o ma ndị na-abịa n'ụdị eh, ka a maranụ ma o nwe ihe ha ga-erite n'aka ya as onye onye isi oche ndị APC na Okigwe zone onweghịzi everybody have abandoned this family to their fate and as I'm talking to you now nwaanyị this man nọ critic ọ dị critically down na hospital nwaanyị this man dị critically down na hospital nwaanyị enwetebe onwe ya since ihe a mere ruo today and if care is not taken nwaanyị ahụ nwere ike a na-ekwu okwu mpa a na-ekwu okwu mma mana Chineke ekwela Chineke agaghị ekwekwenụ what am I trying to say I am appealing to ndị niile ma ọ wụ onye ọ wụ ji this man ma ọ wụ ndị ji this man I am appealing to you now you unu na onwe unu ji ya ahụla that they have abandoned him friends have abandoned him

ọ wụrụkwanụ na unu egbuole the man bupụtanụnụ ozu ya dowe n'akụkụ ụzọ ka the family nwee closure ọ na unu egbuole this man kamgbe February 20 ọ na unu egbuole ma ọ na ọ nwụnahụrụ unu n'aka unu ebupụtanụ ozu ya ma unu ebupụta chịpụtanụ ọkpụkpụ ya so that the family can bury this man ma ọ wụrụ na unu egbuole ya ma ọ bụrụ na unu egbuole the man unu ebupụta ozi ya n'ụzọ chịpụtanụ ọkpụkpụ ya n'ụzọ ka family ya mara na ọ nwụọla so that they will have closure ọ bụrụkwa na this man ka dị ndụ n'aka unu I am appealing on behalf of the family on the ground that because even his own party have abandoned him

I am appealing that you release him. Ọ ihe m na-ekwu maka na ama m na ndị jikwa onye a ma family ya very well unu ma ya very well ọ wụrụ na ihe a wụ political kidnap political kidnap not because of politics ka e jiri kidnap ya and na ọ ka dị ndụ n'aka unu bikonụ release enụ this man ọ wụrụkwanụ unu unu egbuole ya send message across ka a mara na ọ nwụọla ọ wụ ozi unu ebupụtanụ ya ọ wụ ọkpụkpụ unu achịpụtanụ ya the family achịrịnụ ya nụ jee lie nweenụ closure ha emechi obi karawanụ obi but they have been in agony since February 20th they have been in agony even nwa ya nwaanyị e mechara bo nwa ya nwaanyị ebubo na ya mere e jiri kidnapụọ mpa ya e mechara mee nwa ya nwaanyị arrest e buru nwa ya nwaanyị jee zone 9 before Tiger Base eje bute dị butekwu ndị ọzọ ma onye a sị e nwetara eh, eh, ndị ji eh, POS emege nta emege imo because ndị a pull ego na account the man he send ya to one POS girl like that anyị nụkwara na e jidere onye nke a but amaghị m ma e mechara tọhapụ ya ama ma e, because anọ m na-anụ na a tọhapụrụ onye e jidere about this case so ebe unu ahụna that even the government and the police and DSS have abandoned this man releasezienụ ya nụ they have abandoned him now government emeni abandon police emeni abandon DSS emeni abandon because all these cases police ma but since February 20th till today seven months o nwebe ihe e mere about it ike ọ gwụbe police ike ọ gwụbe DSS ike agwụlanụ ha now ike ọ gwụbe government ike agwụlanụ ha now releasezienụnụ this man kwanụ unu anatalanụ ego unu anatala ego release enụ the man you know release enụ ya ọ wụrụkwanụ na unu egbuole unu achịpụtanụ ozi ya chịpụta ọkpụkpụ ya nụ ka the family nwee closure ọ wụda ebe ọ wụ that's that's where where I am going to so that the family will have closure ka ha bụ inwe olileanya na-anaghị agwụ agwụ because the thing ihe na-egbu mmadụ ọsịsọ olileanya na-anaghị agwụ agwụ you keep thinking keep hoping at the end of the day o nwe ihe ị ga-ahụ it doesn't make sense I'm appealing bikonụ kpọpụtanụ this man kpọpụtanụ this man kpọpụtanụ this man ọkwa na ọ nwụọla unu ebupụtanụ ozu ya chịpụtanụ ọkpụkpụ ya ka ndị nwe ya je lie ya ndewonu